aa kalata timachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti achimwene
lero ndadzuka bwino Sindikudziwa kuti inu anzathu kumeneko mwadzuka bwanji. Tiyamikire Kumwamba chifukwa chotininkhanso moyo m'tsiku lina ili. Timanena mobwerezabwereza kuti obwantasafe za chizolowezi si kwenikweni ife mphatso ya moyo, sititenga mwachizolowezi. Zinthuzi zimatengera Kumwamba kuvomereza kuti obwantasa awa apatseni moyo mu tsiku la lero. Ndimafuna ndinene kuti pakadali pano mwana akafunika sukulu, sukulu yake umafunika kumpezera yadongosolo. Sukulu yake imene ife obwantasafe tingakulozereni nde ndi Stance Academy ku Luchenza muja munali a Stepe kalekale muja komanso paliponse pamene mungaone chikwangwani cholemba kuti Stance Private School basitu mudziwiretu kuti kumeneko ndiye koyenera kutumiza mwana wanu kuti akamwe inki limodzi ndi anzake basi inu thima lili zii mukudziwiratu kuti ndalama zanu sizipita m'madzi. Obwantasafe za mapupulumenti sitikupanga nawo achimwene tinadekha basi. Onse okonda za mapupulumenti taona mmene zinthu zawo zikuwayenderera. Mpakana kuyamba kuwayimba kuti amaona kuchedwa mapeto ake ngozi. Tikudziwa mudzifunsa mudzifuna kudziwa kuti obwantasa paja munayambatu nkhani yokhudza anyamata okwapatira tambala aja pakatipa anapanga zinthu zoda mutu aja ndiye pano zikuwayendera bwanji ayi ndithu mmodzi mmodzi akutoledwa kuonetsedwa nyekhwe kutengera malamulo m'manja kwawo zikuoneka kuti zawapweteketsa anyamata sizinali zinthu zabwino koma kuba kopanda nako manyazi aamba kuona nazo mbonaona za kipingo anaziona obwande mmodzi mmodzi kuyamba kuululana achimwene ayi koma tinali ndi auje komanso auje anandituma anali auje zakhala bwino koma achimwene matama a chule odumpha palibe dzenje kuwalekerera anakapanga zinthu zazikulu kwabasi ndiyetu anyamata anachita nazo chinkondwa ndalama za m'burundi koma zawapezetsa mavuto pupulumenti siyabwino ayi imapweteketsa kutapa ndalama za mwini wake ngati makata basi kugawana ena kutenga 3 miliyoni kukachipatsa chibwezi kwa Chinsapo cha mafaiti akuti undisungire imeneyi kuchitira kuti simoko ikabwera ndidzapeze giya yoyimirira nacho chibwezi choyipa maganizo kutenga yonse 3 miliyoni kukayendera juga yonse kukadyetsa ankolo kufika akuti tandipatsa 3 miliyoni kwacha ija nkhani ija yavuta ndiye ndimafuna ndithawe kaye akudabwa chibwezi chikukula mtima aise ndalama ndadya ukanene kulikonse pupumenti ngati iwe ungakhale ndi 3 miliyoni waitenga kwani iya ndiponso wakhala ukundizuza zaka zonsezi apapa ndabwezera basi sha koma amwene ndalama za mwini wake zimapezetsa mazangazime mwamva inu ena ndiye ndalama atasowa nazo chochita kugula kaphapha kenakake kudzera pa tenifolo aise ndakuponyera kenakake mu foni mwako eti ndikulipira galimoto ija ogulitsa galimotoyonso ndikudabwa kuti ish inu malonda okhazikika ngati awa zoona munthu angathe onditumizira ndalama pa tenifolo sha nkhani zake zovuta mwamva inu anyamata mmene mwatapenga nazo ndalama za mbulundi kusowa nazo chochita ndalama zosakhetsera thukuta mukumbukira ine takhala tikulankhula kwambiri zokhudzana ndi ntchito imene ija yoti ayi obwera onse abwerere ku misasa kapena adzipita kwawo Takhala tikunena kuti ganizoli silolakwika ayi, koma ena ake amapezerapo mwayi olowetsapo zawo zitopotopo. Ena ake amalimbikira nkhani zimene zija chifukwa cha malingaliro akuba, akamachoka amenewa tigumula, katundu ali mmenemo timutenga, tigawana basi. Ndi chifukwa chake kunali pakalapakala anthu kutapa ndalama za eni ake zosakhetsera thukuta mu ntchito imene ija yoti obwera abwerere ku misasa, tawononga ndalama zochuluka kwambiri koma timadzifunsa kuno kuti kodi ndiye tapindulapo chiyani ndi chiyani chimene chasintha chifukwa tathamangitsa aja obwera chimodzi chodziwika bwino ndi choti tangothandizirapo ena ake kuti abe apeze kandalama basi osati kuti zinali zotipindulira ifeyo aa ayi ndithu nikisi ena ake zawo zawathekera analandira ndalama kuchokera kwa obwera inali njira yoti iwowo alemererepo basi Koma obwera abwereranso m'malo mwawo achimwene. Ndalama zochuluka zimene tinagwiritsa ntchito. Ayi, obwera apite kumisasa. Lero lino awakumva awo abwerera. Ndalama zonse zimene tinagwiritsa ntchito kugwira ntchito imeneyi, zonse zalowa m'madzi. Mpakana amatiseka kafadala kuti ndalama zimenezo obwande, bola mukadangogula mayifosi, bola mukanagula za m'mimba, mwinanso bola mukadangopereka kunkhani ya chimanga kuti mwinamwake chitsike mtengo, kapena. koma ndithu momwe tinakambira muja achimwene inali ntchito imene cholinga chake sitimachidziwayi timangothandizira mfumu kuledzera mpakana wina wake amanena kuti obwande inutu simukudziwa kanthu bi eyetu achimwene ndi mmene nkhani zake zikuyenderatu akuti ilipo kampani ina yake kuno imene imadana ndi ganizo loti wina obwera ayambe kubweretsa katundu wina wake kwathu kuno, katundu wofanana ndi amene kampaniyo imapanga. Ataiona patali anadziwa kuti, Eh, koma wobwera uyu atipweteka. Kodi bwana, obwerawa sangabwerere ku misasa yawo koma? Tikulephera kupuma nawotu bwino bwana. Kaya achimwene, zakumva imva kupweteketsa mutu. Koma nkhani ndi imeneyo achimwene. Mpakana pano sitikutha kudziwa kuti tapindula chani. Ndi chani chimene chasintha? Nkhani ya chitetezo ndi chiyani chimene chasintha? Kodi tsopano pano ndiye tinene kuti chitetezo chathu n'chokwanira? Sitilinso pachiopsezo? Ujeni, ndinakambapo nkhani ya chimanga mongoyambukira, mpakana pano achimwene ndikulephera kumvetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni. Monga muja ndidakambira muja achimwene, nkhani ya chimanga ndi nkhani ya nsima. Ndiye panopa, ee, nsimayo ikuoneka kuti itivuta koopsa. Sizili bwino achimwene. Zativuta, chimanga chikukwera mtengo kolapitsa, zimene zikumatipatsanso malingaliro kuti koma abale, nchifukwa chani mukukhala chete? Tikusendedwa chikopa poyerayera tikuyenda achimwene, koma ayi ndithu, anthu okhudzidwawo ali duu kungokhala chete basi. Ndikudziwa nkhani yanu imene mukhoza kumavutika nayo ikhoza kukhala yomwe ija yoti obwande, ndiye mwati bungwe lanu lija logula ndi kugulitsa mbewu lija ndiye nkhani zake zikuyenda bwanji? Nthawi imeneyi sindiye nthawi ino yabwino yoti litulukire ligulitse chimanga pa mitengo yotchipha kuti awa amene akutengera mwayiwa asowe mtengo wogwira? Ayi ndithu achimwene, simungakhulupirire, nkhani yake ikadali yomwe ija basi, boboboboboobobo, chenicheni chopanga chosadziwika. Paja akuthetsa bungwe adangoti ah, tikufuna kukonzanso, tichotse nkholokolo zonse tibweretseko akaswiri abwinobwino. Momwemo basi achimwene, kuli zii! Sindikudziwa kuti zimakhala bwanji, koma pena pake ndikakhala, ndikumadzaona ngati anthu ena ake akumakhala pa mayize osaoneka bwino bwino. Zinthu kwinaku zikuonongeka. Penanso ndikumadzaona ngati ena ake mkatikatimo amachitira dala, kungoponda ponda nkhani zina zake zofunikira kwambiri pofuna kuti chinthu chigwe kwambiri. Zilipo ziganizo zambiri mkatimo zimene ndithu zinaima ima kalekale. Kudziwa ndikumadziwa ndithu kuti ziganizo izi ndizofunikira kwabasi. koma basi mayize ena ake odabwitsa kwa basi ali phee akuti no pupulumenti kwinaku zinthu zikusokonekera nkhani ya ku adimaki si yamasewera siimayenera kukhala nkhani yoti ena ake azichita nayo mayize kumapanga zinthu zachidodo panopa pamene zinthu zafika amwene zafika povuta kwambiri Panopa anthu ena ake amayenera ayambe kutuluka thukuta. Chakudya ndi moyo wa mnyasa wina aliyense. Kusewera ndi chakudya ndi kusewera ndi moyo wa aManyasa osati seweroyi. Ndi aliyense wosewera ndi moyo wa aManyasa amaona nazo mbonaona. Ndithu ndimayembekeza kuti ndi mmene chimanga chakwerera mtengo pakadali pano, pa msika tiona anthu ena ake akudumphadumpha pa mipando yawo ndi kuthamangathamanga kuti ayi sizoona ayi koma kuli zii ena akupitirabe kukhala pa chintambasale zawo zili bwinobwino ali phee koma akuluakulu ee kunjakutu sikuli bwino kuli moto nyasalanda akupsa ngati chigumu pamwamba moto pansinso moto izi zomapanga ziganizo mochedwazi ngati dj dzidzidzi ofunika kuziunikanso bwinobwino